Tá seacht mbliana ann ó shroich agus ó bhuaigh foireann iomána Chorcaí Craobh na Mumhan agus ó shin i leith is ag fathaigh Luimnigh a bhí an corn. An éireodh le Corcaigh rogha na coitianta Luimneach a chloí? Nó an éireodh le John Kiely is Luimneach a seachtú Craobh na Mumhan as a chéile a bhuachaint? Bhí Garry Mac Donncha agus Pat Fleury i bPáirc na nGael don cheann seo. Laomrach ag rúchtáil na seilbhe. Morrissey arís, ceannín íseal fad na talún. Agus tá roinnt spáis anois anseo ag English. Ábalta cúl a aimsiú! Sábhailte ag Collins. Bhí English ar thóir a tríú chúl don bhfeachtas i mbliana. Sábhailte go han-mhaith ag Collins. Morrissey ag cur brú ar an gCorcaíoch ach tá an réiteoir ag scaoileadh le cúrsaí. Siod é Aidan O'Connor. Ar thóir a chéad scór den chluiche agus an-scór agus tá Luimneach i bhfoisceacht pointe amháin do Chorcaigh. Tag and out agus níl aon níl aon dabht i m'aignese Garry ach go mbeidh sé deacair go leor pucanna saora a fháil tráthnóna. Níl an soláthar isteach i dtreo líne lán tosaigh Chorcaí thar mholadh beirte faoi láthair, go háirithe le Kyle Hayes ag piocadh suas chuile shórt thiar ansin. Ah seo ruathar iontach ó Kyle Hayes ach seilbh caillte acu. Deis b'fhéidir ag Corcaigh anseo le. Diarmuid Healy, Agus an ceann sin ó Healy ag imirt ina chéad chluiche ceannais na Mumhan paiteanta, Corcaigh ar ais chun cinn. Briste síos ag Lynch agus sé fhéin a phiocas suas an ceann seo. Lynch, Isteach i dtreo an chúil. Ceann sin ag titim gearr. Collins an cúl báire ag déanamh go han-mhaith agus freisin ábalta Shane Barrett a phiocadh amach anseo. Tá sé ag Barrett. Ag iarraidh éalú thimpeall ar Adam English. Barrett ag tabhairt faoi scór ón taobhlíne agus tá sé sin go hiontach ón gcaptaen Shane Barrett. Anois siod é Lynch. Ag cuartú O'Connor uair amháin eile. Tá an choimhlint sin go maith. Faighte anois ag Aidan O'Connor. Cóngarach don líne chúil fós ag O'Connor! Agus tá an liathróid isteach sa gcúl agus tá sé faighte ag Aidan O'Connor agus sin é an chéad cúl riamh faighte ag Aidan O'Connor sa chraobh do Luimneach agus tádar cothrom. Garry cad é mar phas a thug Cian Lynch ansin, bhí an rogha aige chun pas láimhe a thabhairt chuig duine éigin a bhí cóngarach dó leis ag an am ach isteach chuig O'Connor agus cad é mar An modh díreach ó Chorcaigh. Horgan. Tá sé aige. Horgan, tarraingthe chun talún ach níl aon puc saor bronnta air. Agus anois siod é Brian Hayes. Barrett! Cúl iontach faighte ag Shane Barrett a bhí ag teastáil go géar ó Chorcaigh. An captaen ag seasamh suas. Corcaigh chun cinn. Tá Corcaigh chun cinn agus ní raibh cúl báire ann riamh gurbh fhéidir. an ceann sin a stop ba urchar ceart, deacair go leor do shúile a choimeád air. Iontach ar fad ó Ghearóid Hegarty. Hegarty ón taobhlíne agus tá sé sin dochreidte ó Ghearóid Hegarty. Céard is féidir a rá faoi sin? Nach raibh sé dochreidte. Léiríonn sé cé chomh láidir is atá sé, go raibh sé ábalta an greamú sin a chur de agus féach air sin. Cad é mar scór uaidh siúd amuigh ón gcliathán, a chéad scór tráthnóna. Agus ag imirt don 51ú babhta sa chraobh inniu, tá sé faighte ag Hayes. Isteach go dtí Connolly. Caillte ag Connolly. Faighte ag Hayes! Ó, agus tá an liathróid sin fós beo, an bhfuil? Níl. Tá sé fós beo. Tá sé ag Hoggy. Pat Horgan. Amach go dtí Shane Barrett. Isteach sa spás, Séamus Harnedy in áit go dtí Barrett, an buntáiste leis, curtha thar an trasnán ag Shane Barrett. Ceann seo briste síos ag Dan Morrissey, tá sé faighte ag Séamus Harnedy agus bhí Brian Hayes ag dul isteach, tá an réiteoir ag rá leis éirí suas. Lucht tacaíochta Chorcaí ag ceapadh gur. Go raibh feall air agus O'Brien i ndiaidh feall a dhéanamh sonc sa droim ar Ghearóid Hegarty. Poc saor tugtha sciobtha ag Hegarty i dtreo O'Brien agus Gillane agus seo é O'Brien! Seans ar chúl ag O'Brien! Báite aige agus sin ionadaí ag déanamh a jab, an cúl faighte ag Shane O'Brien. Dhá chúl faighte ag O'Brien, poc saor tapa go leor ó Ghearóid Hegarty. Isteach chuig Gillane agus féach air sin, d'éirigh le Gillane teagmháil a dhéanamh ar an sliotar amach agus bhris sé amach é i dtreo Shane O'Brien agus ar aghaidh leis cos in airde. Thóg sé roinnt coiscéimeanna agus fuair sé beagáinín spáis agus cad é mar chúl, ardscór ansin, na foirne ar chomh-mharc arís. I ndáiríre, cuireann sé cothromaíocht ar chúrsaí mar de ghnáth. Bheadh an ceann eile scóráilte ag Horgan ar an taobh eile den pháirc. Barrett ag iarraidh éalú timpeall Kyle Hayes. Fágann sé an sliotar ar ais agus pasáilte ar aghaidh aige go dtí Fitzgibbon. Deis scórála ag Fitzgibbon agus tá sé tógtha aige! Tá sé sin ar fheabhas ó Darragh Fitzgibbon, Corcaigh ar ais chun cinn. B'fhéidir nach raibh sé 100% trí sheachtain ó shin ach tá sé sin curtha i gceart. ag Pat Ryan agus a bhainistíocht. Gillane chun na scuabaí agus cor i mbó déanta aige i bhfaiteadh na súl ach, bhuel, bhí an liathróid ar fáil do English ach tá sé pioctha suas ag O'Connell agus tá an buntáiste le O'Connell. Seo Healy. Buille mór ó Dhiarmuid Healy. Ag imirt go hiontach. Trí phointe anois ag Diarmuid Healy, Corcaigh chun cinn. Ceannín beag i dtreo Lynch a sciorrann. Sciorrann go leor acu agus tá sé pioctha suas faoi dheireadh ag Downey. Tá sé cáillte ag Downey. Lynch agus anois siod é O'Donovan. Seans ag O'Donovan agus tá Darragh O'Donovan théis scóradh ann. Ach tá an sliotar ag Kieran Joyce. Aimsíonn sé spás. Anois cé tá dhá spáint fhéin? Ceann sin i dtreo Hayes. Tá sé ag Brian Hayes. Iontach ar fad ó Brian Hayes. An pas láimhe go dtí Barrett. Siod é Shane Barrett! Droch phas a bhí ann agus an iad Luimneach a ghnóthós é. Ní hiad. Siod é Horgan! Agus tá muid cothrom a bhuíochas Patrick Horgan. Bhí seans aige nóiméad ó shin ach d'éirigh le Kyle Hayes bloc a chur ar a chuid iarrachtaí ansan. Sea, ardaíonn sé an argóint arís ar chóir go mbeadh athimirt. i gcluiche ceannais cúige. Sin, is dóigh, ceist do lá eicínt eile, mar caithfimid buaiteoirí a fháil inniu agus tá seans láithreach anseo ag Declan Hannon agus tá an fear a chroch Corn Mhic Cárthaigh cúig huaire do Luimneach théis scór a fháil bhuel, Tyler Walsh, ach níl, tá sé bacach, níl sé ábalta leanacht ar aghaidh, Pat. Níl, gan dabht, agus. An rud is tábhachtaí faoi ná go dtugann sé deis do na himreoirí chun cúpla nóiméad eile a fháil chun sos a thógáil. Tógtha suas ag O'Flynn. Neart sna cosa ag Robbie O'Flynn. Ceann sin i dtreo fear úr eile, Kingston. Iontaíonn Shane Kingston ar thaobh na láimhe clé chun na scóranna a chothromú. Tá sé sin go hálainn ó Shane Kingston. Tá muid gob ar ghob arís! Siod é Lehane a fuair scór iontach i ngnáth nó in am breise. Bhuail sé an phosta siar i dtreo Kingston. Tá sé ina ghloic ag Shane Kingston. Ag iontú ar dheis, ag iontú ar chlé. Kingston thar a ghualainn. Kingston thar an trasnán. Cúig nóiméad fágtha in am breise. An liathróid gnóite ag Tom Morrissey. Pas cliste go dtí Peter Casey atá ag leagan a mharc ar an gcluiche. Casey agus tá Luimneach ar ais chun cinn. Na hionadaithe ag déanamh an difríocht sa gcluiche. Cén fhreagairt a fheicfeas muid ó Chorcaigh? Tá an sliotar le gnóthachtáil idir O'Neill agus O'Connell. Tá sé gnóite ag O'Connell. Connell. Scór ag tíocht ó O'Connell, seolta thar an trasnán aige, bhuel, a leithéid de chluiche! go dtí Darragh O'Donovan. Buaileann sé an ceann seo fada. Scór anois agus b'fhéidir go mbeadh Corn Mick Mackey ag fanacht i Luimneach. Imreoirí ag dul chun talún. Tá puc saor bronnta isteach ar Shane O'Brien agus, bhuel, an mbeidh daoine ag caint faoi sin ar feadh i bhfad. chun Luimneach a chur chun cinn. Aaron Gillane ag glacadh neart ama agus tá an ceann sin seolta thar an trasnán ag Aaron Gillane, Luimneach chun tosaigh. Tá sé buailte fada ag Fitzgibbon, an dtitfidh an ceann seo isteach i mbéal an chúil? Tá sé! Sábháilte ag Quaid, ach poc 65! Ba bheag nach ndeacha an liathróid sin isteach san eangach. Darragh Fitzgibbon leis an bpoc, 65, agus tá sé curtha thar an trasnán ag Darragh Fitzgibbon agus fair play dhó. Agus táimid críochnaithe agus den chéad uair riamh beidh muid ag féachaint ar phocanna éirice. Diarmuid Byrnes. Tobar Phádraig, Patrick Collins, Baile an Cheasaigh. 1-0, Luimneach, poc éirice den scoth ó Dhiarmaid Byrnes. Darragh Fitzgibbon i gcoinne Nicky Quaid. Sábháilte ag Nicky Quaid agus Darragh Fitzgibbon ag dul síos anois le crampa. chun Luimneach a chur 2-0 chun cinn. Báite go paiteanta san eangach ag Aaron Gillane, rudaí ag breathnú go maith do Luimneach. Caithfidh sé scóráil. Agus aimsíonn sé a mharc. 2-1 an buille éirice ó Conor Lehane. Rinne Derek McGrath leathchúlaí láir as an bhfear seo don gclub i mbliana an bhliain seo caite agus d'oibrigh sé amach go maith. Murphy, Ar fóraoil dochreidte ar fad. Anois Kingston. Kingston i gcoinne Quaid. Báite aige! An t-ádh air, níorbh é an buille éirice ab fhearr a bhuail sé riamh chun Luimneach a chur ar ais chun cinn. Tom Morrissey ó Átháin. Sábháilte ag Collins agus an buntáiste anois le Corcaigh. Connolly. Báite aige, sin scór iontach, báite ag Alan Connolly. Declan Hannon a chroch Corn Mhic Cárthaigh cúig bhabhta i gcoinne Collins. Agus tá sé curtha amú aige agus den chéad uair ó 2018, is iad Corcaigh seaimpíní na Mumhan.